uh, kumabwera chifukwa cha ma jeremusi kapena tizirombo toyambitsa matenda timene ni mabacterias komanso mavirus ndi timeneti akunena kuti chimene chimachitika ndichonena kuti digestive system yachitika now what remains ndi zonena kuti the feces which are uh, chichewa chomveka kuti bibi imene timapezeka onena kuti ndi imene timakataya ku toilet so that thing chikama zikakhala onena kuti zikudusa in form of uh, stool in the large intestines pamene kuonena kuti uh, zinthu zija chifukwa choti zimakhala zaphalaphala tikamadya feyo ma large intestines aja amayenera kuti azipanga absorb some water tikuoneti as a result eh, pamapezeka kuonena kuti mwina ma large intestines aja akanika kupanga absorb some water as a result zinthu zija zimabwerabe in form of water nde pakakhala onena kuti ma lining a large intestines akhwefuka they have been irritated eh, kapena atupa uh, chimene chimachitika ndichonena kuti zimapangisa kuti they should produce a lot of mucus so those mucus leads to contraction which whip the contents along the alimentary canal faster ma contractions ndi kufinyika kwa amene anatsegulapo mimba amadziwa bwino mmene zimakhalira ukapita toilet mimba amwe imakhala ngati ikufinyafinya mwachangu changu mwamphamvu kwambiri so those contractions zimapangitsa kunena kuti uh, akuluakulu aja nawonso adzituluka ndi speed pena ndithu zimatha kufika pomakhala ngati chimpope eh, fa mpope uchitira pressure muja cause pamakhala kuti pali a contraction of those linings of the uh, alimentary canal or we can say the large intestines so diarrhea has got the following signs and symptoms we have dehydration that is a reduction uh, of water fever vomiting waterless stew yeah kutoilet ndithu madzimadzi blood in the stool sometimes mapeza kuti munthu ukuchita eh, eh, chimbuzi yophatikana ndi magazi so there is a sign and symptoms of diarrhea then we have how to prevent it or i mean treatment of diarrhea so diarrhea can be treated

stress and anxiety and inadequate roughages now when we are talking about constipation uh, somehow timati kudzimbidwa kapena kuti pamene munthu umapezeka kuti ukupita toilet kuja but uh, bibi imene munthu ukutulusa yolimba kwambiri penanso kumawawa kumene ikagwera mtoilet ikakhala yokumba imachita kukamveka chindidi ngati mwagwesera chimwala mmene munthu titi that is constipation so constipation is caused by uh, inadequate water in the body. That is why the thing is very hard because it means that there is no uh, sufficient water in that thing. And of course, stress. Stress can cause some abnormalities in the body and inadequate roughages zokudya za masamba kapena mafruits that is why amanena tikamadya pazikhala tizipatso timene timathandizira kuti zinthu zigayike bwino thupi

ma ulcers now uh, how we can treat ulcers eating food with less acids yeah ma acids timapeza kwambiri muzakudya zimenenso zimapezeka ndi gas for example ma drinks like um, coca-cola mumakhala acid mmene muja akina fanta muli ka acid mmene muja ndi akina yonse bo akina frozy ya mandimu

indigestion. So it's a condition whereby eaten food takes long time to be digested, thereby making abdomen to be overfull. So it is caused by eating food with too much fats. Eh, pali nthawi zina munthu wapezeka wadya chimimba chikungoti gwaa ndithu kudabwa kuti mwina wambiri okhala chimimba basi kungoti gwaa osamaphwa cause munthu ukadya umayembekeza kuti mimba idekhe ino ikhale bwinobwino so that is indigestion whereby food ija imakhala yatenga nthawi yambiri kuti isanapangidwe digested for that reason you still feel uh, that fullness in the stomach so cause yaikulu ndi too much fats treatment physical exercise use of antacids komanso eating food with low

best. So it is caused by bacterial infections and accumulation of materials such as sand in the appendix. So let us see uh, this diagram. So you can see that this is uh, my small intestines and these are large intestines. pama large intestines kumusi uku alemba kuti appendix kakuoneka ngati kachimkodolero aka kakitala kena kachikotobwanyira mfuti kacha this is an appendix so kamene kakakhala kuti kadzadza ka appendix kuti muli tizinthu tina tosiyanasiyana akuti kamatha kuphulika kapena kamakhala ngati kakutulusa maululu ena osakhala bwino so treatment of appendicitis is uh, one remove of appendix through operation ndikuti kuchiza kwake nthenda imene choyamba kungoichotsapo basi pamakhala kuti palibenso treatment ina kukakadula kamene kothe kachoke 2 taking appropriate antibiotic at early stage antibiotic amakhala mankhwala amene amapha mabacteria for example amoxicillin bactrim ya mankhwala ngati amene aja kuwamwa nthawi yabwino zisanafike povuta kuti nthenda yakulitsitsa that is one of the ways of treating this infection so we are going to stop there and i think we are done with this part digestive system Thank you very much for being there. Ask questions. You have to wait because I'll send you ku group ya WhatsApp uko. I'll send a, uh, paper la last year la MANEB kuli essay imene imakhudzana ndi izizi so tikuyeneka tiyankhe mawa tikakumana tidzachonge thank you very much for being there